anyị na-asụkwa unu nnọọ n'ụbọchị nke taata n'ọgbakọ nke anyị ga n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị nke taata ihe anyị ga-ekwu maka ya bụ ụdị otu ndị Igbo si akwa ozu ebe o si gbasatara ụdị akwa ị na-eyi ma a na-akwa ozu ụfọdụ sị na nwoke na-akwa nwunye ya ma ọ- onye na-akwa mmadụ ma nwoke ma nwaanyị ma ọ na-akwa nne ma ma ọ na-akarị ma n'ebe nwoke na-akwa nwunye ya ma ọ n'ebe nwaanyị na-akwa di ya ụfọdụ ndị Igbo na-asị na ihe a na-eyi bụ akwa ojii ụfọdụ na-asị na akwa ọcha so amarọ m n'uche nke gụnwa kee ka i si fụ ya mgbe anyị ji pụta ụwa na-akpọzi ụmụazị keta atụpụta ụwa eji akwa mmadụ nwaanyị na-eyi ma nwaanyị isi mkpe na-eyi na-abụ ojii oge na-agazi amalite fụzia na a na-ebulibezi akwa ọcha mma jụrụ ọkwa n'elu mana a na-akọwa ngosi na nke akwa ojii a nwere ka esi elewe ihe ojii ka ihe ekwensu a sịkwa na ụfọdụ na-eyi dịka n'abalị egwu na-atụcha ha ha na-arọcha nrọ dịcha njọ ma a na-eyi nke nke ojii ahụ ọkwa akụkọ anyị nọ n'azụ ụmụ wee mepụta wee dozie afe ọcha mana mụnwa mgbe kwụsịrị sista dịwazi afọ ese dịwazikwa na ndị ụka ụka ndị ụka na-akwụ mana ha na-eyi white ma ụmụ ya bụ ọcha ụmụ ihe ihe akwa o wee sị na ọ maka na otu akwa ojii na-egosi em, ịgba- iru uru ha ruru na-egosi uru mana akwa ọcha na-egosi nlegele anya na mbilite n'ọnwụ mmadụ ihe na onye ama na ọnwụ nke uru agafego ọ dị ka jizọs kraịst nwụrụ a na-eru uru mgbe good friday mana mgbe o rute n'ista kwụsịrị istas ụtụtụ ndị ọbụla enwere ọṅụ ndị efe ọcha na aṅụrị iji sị na ndị mmụọ mmadụ igwe ya nọ na mana efe ọcha na onye anwụrụ anwụ mere n'anya anyị bụ na ọmụmụ jizọs kraịst

na ọ na-akwa mmadụ ị fụ ha na onye ahụ ma na onye ahụ nọ n'uru na o nwere ihe mere ya ma nọkatazikwe ndị ụwa jirizikwe akwa ojii wee merube ejimeji ọ bụrụkwa nnukwu fashọn ị yazi ama onye na-akwa mmadụ

ka ọcha too much asịozi gịnị na mere asị na etu ụka si wee kọwasịrị anyị maka na mgbe ahụ a na-edosikwa altar eji aka aka ụka maka onye nwụrụ anwụ mgbe ahụ n'isi mbido ahụ ọkwa nya wụ akwa ojii ka a na-etinye ụkọchukwu katọlik na-akakwa ụka mgbe ahụ akwa ojii ya ka ọ na-eyikwe tupu emekata abatawazie na akwa gịnị ka a na-akpọ nke a purple na obodo ọ bụzighị nke ojii ahụ na-eji ntọ ọ bụzie nke fechanata na efechanata ma kịta a ka na-eyitụkwa ya o mana ọtụtụ na-abịazie tikọgbuo onwe na akwa ọcha onye ha awụzi completely akwa nke na-egosi na a na-eru uru dịka oge anyị mewe oge eji akwado maka ọnwụ Jesu oge lent na anyị na-ejikwa ụdị akwa ahụ a ka na-etikwe mana ndị abịazi eti itu ya nke ọcha iji gosi na ọ bụkwaha na mmadụ nwụọla nke ya agaala na o nwekwara ebe ọ na-enejere anya dịka nwanne m nwaanyị si kọwara anyị ya afụkwa na ndị mmadụ bịazie gawazie na white white ọ ya abịa ahụ na ịfụkwa ndị na-eyizi black na-abụzi maybe ụmụ akwụkwọ ya bụ ha bịa ha ncha wụchakwa fashion a na-akwa mmadụ ha nọ n'uru mana ịfụ na ha ncha nọ na black ọ bụ ụdị ihe na-ewu na na na n'ụwa kịta maka na ejizi ya bụ akwa ojii emezie fashion ka tọn ha jide bugharịzie nye ka ọ bụrụ ma nke ha ji akwa onwe ha mana ịbịakwa na ndị okenye ọ bụ afe ọcha ahụ ka ha na-eyizi na anaghị eyizi nke ojii ahụ mgbe mbụ kwa ụmụ nwoke eh, ụmụ nwa- eh, nwunye ha nwụrụ ọkwa akwa ojii ahụ ka ọ na-eyi nke akwa elu jumper ya ma ọ shirt ojii ka ọ na-eyi mana kịta kwa ha anaghị eyizi nke ojii ahụ na ọkwa nke ọcha nọọ ihe ụbọchị weta a na-akọwara anyị ka anyị nwee ike nwee ntụgharị bụ na ọ bụ mmadụ nwụọ ọ gwụchaana na o nwekwara ebe onye ahụ a na-eneje anya ka o wee kụzikwuola anyị na anyị na-emekwa omume ụwa gwụchakwa n'ebe anyị nọ na o nwekwara ebe anyị na-enejere anya anyị eje ejiri akwa ọcha ahụ na-echetara anyị na onye ahụ nwụrụ na o nwekwara ebe ọ na-eje nyekwuola anyị aka ị na-ebi ndụ n'ụwa ị ma na o nwekwara ebe ị na-eje o na ọ bụghị n'ụwa ka ihe niile biri otu m si mata ya maka iyi akwa mana a ka ya-emetụkwa aka na nke nke ka dịrị njọ na ọ bụghị sọsọ ejiji mmadụ ji maka na mgbe e ji ejiji ọcha ihe ọzọ adịghị n'obi na-eme ka iji nwe ọkpakụkọ mma nke a na-aga ndewo nne mana onye na-akwa ozu ugbu a na-akwa di e ma ọ na-akwa nwunye o yiri akwa ojii wee na-aga ma ọ bata n'ụlọ ụka a ga-achụpụ ya obodo a ga-achụpụ ya maka na o yi akwa ojii o nwere ndị na wee lụkwa kịta o nwere ndị na ndị na-egwe maka ha na-akọwa na onye a nwara ha obi adịbụghị nkapụ ọcha ihe mgbe ojii ahụ gosi na na nke a na-ede painful exit adịghị enye mmadụ na ihe a wee tụchie na black anụnwa ka wee ọ bụrụ nwa okorobịa ka lụchara nwaanyị ọfụụ ka e mere eme ọgwụ gbabiri nwụọ nwunye abụrụ ndị ya bụ akwa black gbanwe ntutu na bụrụ ka dị fashion na akwa black nwaanyị nwụrụ nke nke ọ bụla iyi ka agbọgbụ ka ya a sị gị kwaa nke ahụ ọ bụrụ na e nwere nke unu nwere yiri efe nkịtị ama ụlọ mgbe anyị ụka ama ajụ kwesị nọọ ndị mmadụ na-arụ ada na-arụ na-asị

ka ha nwee ike na-akwalite eh, eh, omenala Igbo ka ọ dịkwa ha mma ihe ọma ha na-eme ka Chineke gọzie ya ka a na-ahụ maka Igbo ọfụma ọfụma mana ihe dị mma maka na igbo ihe dị mma karịrị nkụ n'ala igbo igbo amaka ha bara ọ bụ ezigbote afa a na-asị na afa afa mmadụ na-eso ya anyị na-asị ka chineke ka afa ha igbo amaka ha ndị ihe na-aga n'ihu ọfụma ọfụma ka ndị mmadụ mata maka ndị igbo wee nwee ike so ndị igbo na-aṅụrị na

i jisi ike jebe ya na chineke zie mmadụ ozi odedị ikpe ndị asọ ndị kwesịrị ịnụ ya anya ma na ihe ị na-eme ụba aka gị ọtọ ise mmiri oriri obodo a asara agbasa ịfụ ndị na-eso gị na-akwado gị mana ụmụnna be anyị a na naijiria ma ndị ofesi anyị na-akwado gị nke anyị bụrụ anyị sekpuru anị anyị na-ekpere gị ekpere sị chineke ruo obere nwa ka ọ na-aga n'ihu bụ ezinụlọ gị anyị niile